ndewonụ ndị be anyị onye unu na-anụ olu ya bụ nwaada nnennaya ụbọchị nke taa ewetara m unu akụkọ maka Onyemaechi ụmụaka o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu n'obodo umudim o nwere di na nwunye aha ha bụ maazị izichukwu na oriakụ ebere ha mụtara nwata nwoke aha ya bụ Onyemaechi Izichukwu na Ebere zụlitere Onyemaechi n'ịtụ egwu Chineke Onyemaechi na-asọpụrụ ma na-erubere onye ọbụla tọrọ ya isi ị gaghị anụ ka ya na ụmụazị ndị ọzọ na-enwe nsogbu Izichukwu nna Onyemaechi yara nnukwu ọrịa a zọrọ ya one nwere ike tupu ọ laa mmụọ ọ hapụrụ Onyemaechi na nwunye ya ebere wee nwụọ nne Onyemaechi n'aka nke ya gbara mbọ ịzụlite nwa ya nwoke di ya hapụrụ ya wee nwụọ ọ gbara mbọ hụ na ọ dịghị ihe kọrọ nwa ya nwoke ọkachasị ihe oriri nakwa ịzụlite ya n'ụzọ akwụkwọ ka Onyemaechi luru ọnwa iri na asatọ nne ya ebere bidoro yawa ọrịa ọ rịara ọrịa otu arọ tupu ọ nwụọ mgbe nne Onyemaechi nwụrụ ụwa gbara ya gharịị ọ maghị ebe ọ ga-ebido ebido ọ maghị ma ya gawa n'iru ma ọ bụ ya gawa n'azụ ọ maghị ihe ọ ga-eji ụwa ya wee mee mgbe ọbụla ị hụrụ ya ọ nọ na-eche uche o chekatara wee jiri aka ya wee dụọ onwe ya ọdụ gbasara ndụ ya ọ gwara onwe ya na maka na nne na nna ya anọghịzi ndụ abụghị ya ga-eme ka ụwa ya kwụsị o bidoro gbawa mbọ ọ ga-eji wee zụọ onwe ya o kpebirikwa na ya ga-ebido ịga akwụkwọ na ebe nne na nna ya nwụrụ n'ọrịa ọ ga-agba mbọ gụọ maka dọkịta ka o wee nyere ndị obodo ha aka Onyemaechi bidoro rụwa ọrụ ugbo ndị mmadụ bidoro kwụba ya ụgwọ ka ọ kọrọ ha ihe ọ kwụsịghị n'ebe a Onyemaechi bidokwara bubere ndị mmadụ ihe n'ahịa onye zụta ya o bupụrụ ya ma ọ bụkwanụ onye chọọ ihe ọbụla a ga-ebu ebu o bupụrụ ya nke a ka o mekatara wee na-akpakọta ego nke ọ ga-eji wee zụọ onwe ya na mahadum ọzọkwa Onyemaechi bidoro lewe mmanya n'ụzọ ọ dịghị ụzọ ọbụla eji akpata ego n'ụzọ kwụ ọtọ Onyemaechi na-agbaghị mbọ ka ọ hụ na o tinyere isi ya na ya o lekata mmanya ọ lụkwa ọlụ ndị ọzọ iji wee kpata ego mgbe o luru oge ibido akwụkwọ Onyemaechi bidoro gụwa akwụkwọ ebe ọ ga-agụ maka dọkịta o jiri aka ya zụọ onwe ya site na ịrụ ọrụ dị iche iche Onyemaechi gụrụ akwụkwọ dọkịta arọ asatọ ka arọ nke itenaanị ruru Onyemaechi bụrụ dọkịta n'ọgwụgwụ arọ ọbụla Onyemaechi na-akpọku ndị niile ahụ na-adịghị n'obodo Umudim wee lere ha arụ ma nye ha ọgwụ n'efu Onyemaechi bụ ngọzi wee dịrị obodo Umudim o mechara bụrụ dọkịta a ma ama n'obodo Umudim n'obodo gbara gburugburu nakwa na mba ofesi o nwetara nrite nakwa onyinye gbasara enyemaka ọ na-enye ịgwọ ndị ogbenye n'obodo Umudim ihe mmụta dị n'akụkọ a bụ na ọnọdụ ọjọọ ọbụla mmadụ hụrụ onwe ya na ya o kwesịghị ịnọdụ ya ala kama i kwesị ibili gbaa mbọ wee hụ na ị banyere n'ọnọdụ ọma dịka Onyemaechi mgbe nne na nna ya nwụrụ ọ hụrụ na o nweghị onye ga-enyere ya aka o bilie gbawa mbọ iji nyere onwe ya aka nke mere ka o wee bụ ihe ọ bụ n'ụbọchị nke taa n'ebe a ka akụkọ nke ụbọchị nke taa na-abịa na njedebe ndị be anyị ka emesịanụ